tiɲɛna mɔgɔ ala bi mɔgɔ faga mɛ dɔkitɛri e de bande pɔnne belebele bi bɔ jaralakaw de la baba musa woloden adama bɛ bɛn n'i ka kuma e la ko tiɲɛna i b'i ka baara de dɔn adama bɛ bɛn n'i k'i wele dɔɔni lasire bɔra ba a ma ɲɛre kɔnɔ n'i y'i kunda kucala dugu kan bi n'i y'i kunda kucala dugu kan bi wa k'ale bɛna baro ko sari baro

tɛ kelen ye sa baba musa denin cɛw tɛ kelen ye sa dangada bɔ jaralakaw de ne jara cɛw tɛ ɲɔgɔn ye merci an filɛbagaw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw minnu bɛ k'a lajɛ diyo 24 kan ani minnu bɛ k'a lajɛ nature media kan ani minnu bɛ k'an sɔrɔ sira wɛrɛ kan an bɛ foli ta propreya ka a di aw ma k'a yira aw la k'a fɔ banabaatɔ ani banabaatɔ somɔgɔw ko a k'aw jigi sigi aw bɛ ne dɔn ni min ye o ye ka cɛ gwɛlɛnw ɲini cɛ dumanw minnu y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya nɔ banako banakun kan ka wuli ka s'u ma ka u yira aw la degun bɛ aw minnu kan o de la ne filɛbaw bi ye don dɔ ye k'a sabu kɛ fɛn jumɛn ye bamananw ko ko ka tɛmɛ da la ka se da mɔ daɲinina tɛ da ɲuman ɲinina don bi ne taamana ka bɔ ka se kucala kɛrɛnkɛrɛnnenya nɔ kucala kɔkɔ an bɛ kucala kɔkɔ nin waati in na aw b'a dɔn farafinfurako an bɛ se k'a fɔ ko a sun taara ninnu ka so n b'aw hakili jigin dɔɔnin aw tun bɛ cɛkɔrɔba dɔ ka farafinfura ko lamɛn arajo mali sanfɛ ale fɔlɔfɔlɔ de ye yiri ta k'a walawala diɲɛmaa ye n'o ye musa jara ye musa jara denkɛ professeur adama jara bamanan waliju n bɛ ale de ka pharmacopée kɔnɔ nin waati in na wulikajɔw ye an se yan bari n ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko bana gɛlɛn minnu bɛ yen ni minnu sidɔnna ani minnu ma sidɔn k'a fɔ ko ala sɔnna ka fura di a ma a bɛ minnu furakɛ minnu bɛ jigin ka bɔ diɲɛ jamanabaw kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ dɛsɛlen kɔfɛ ale de b'u furakɛ bana minnu bɛ yen ni a y'i minɛ n'i bɛ siran n'a y'i somɔgɔ minɛ n'u bɛ siran ala y'olu gundo di a ma ne ni o professeur adama jara de don bi bamanan waliju o bana filɛbaw a y'aw tulo mada a k'aw ɲɛ mada n bɛna ɲininkali damadɔ kɛ a la ɲininkali minnu bɛ yen ni a jaabi bɛ aw ni ne bɛɛ lajɛlen nafa baara kɔnɔna na fana an bɛ kɔrɔfɔ di a ma k'a yɛrɛ fo dakɔrɔba min ka kuma man ca mɛ a ka baara de ka ca n ko a ma a kan ka kuma bi a tɛ réseaux sociaux yɛrɛ dɔn mɛ n'an ma nin bila réseaux kan maaw degunnen don k'a sabu kɛ ni fɛn o fɛn kɛbaga cayara i b'a sɔrɔ ɲuman bɛ a rɔ juguman b'a rɔ mana an sera ɲuman dɔ ma bi a ka kuma an ye bana ninnu kan aw minnu bɛ n'aw bɛ k'an lamɛn tiɲɛ fɔtɔ tɛ fili bɛna kɔrɔfɔ di professeur adama jara bamanan waliju karamɔgɔ kori ko t'i la alihamdulila somaw bɛ di bi ne bɔra bamakɔ maaw bɛ famaro jara dɔn ni o de ka ŋana woloma k'u jira an nana kucala bi kucala kɔkɔ mm. ja e dogolen bɛ yan bana gɛlɛn kama n b'a fɛ e k'a fɔ e yɛrɛ jɔn ye fɔlɔ d'accord alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ala fo k'ala waleɲuman dɔn eh, ne de professeur adama jara kucala n'u ko ma bamanan waliju n hakili la mali kɔnɔ bi kucala kɔnɔ miyankala kɔnɔ bi ne tɛ mɔgɔ dogolen farafinfurakɛli la n hakili la ni ko bɛ kuma yɛrɛ n b'a fɔ miyankala kɔnɔ kucala bi banabagatɔ jigi cɛ kelen ka yɔrɔ ye ni adama jara don o tuma na i yɛrɛ wulila ka bɔ bamakɔ ɛɛ banabagatɔ bɔ yɔrɔ caman na komi ne ka kuma réseaux sociaux kan parce que n ka baara ka ca temps t'an bolo parce que ka sababu kɛ trompeurs ni namaratɔw cayala o da kan an yɛrɛ ka kuma man ca baara nin siraw kan mais ni ala sɔnna ma ni e wulila ka na ka se ka na an ɲininka ni ala sɔnna an bɛna maa caman bɔ kunpa la bi banabagatɔ ni banabagatɔ somɔgɔw bɛɛ k'u hakili sigi u ka nin jɛmukan suivi ni ala sɔnna ma ne professeur adama jara ne bɛna fɛn f'u ye bi banaw kan bi a mɔgɔ ma min ɲɔgɔn f'u ye fɔlɔ ni ala ka jɛn merci filɛbaaw a y'aw tuloma da a ka nimero in ta parce que bi ɲɔgɔn man ca an bɛna a ka nimero fɔ a y'aw tuloma da a ka nimero ta bi tɛmɛnen kɔfɛ aw mago bɛna jɔ a la parce que min bɛna fɔ a b'a faamu professeur adama jara kucala yan ninɔ a ka nɛgɛjurusira ye 61 11 16 44 n bɛ segin a kan 61 11 16 44 o ye bi wɔɔrɔ ni kelen tan ni kelen tan ni wɔɔrɔ bi naani ani naani ni aw ma a sɔrɔ o la a bɛ se k'a kɔrɔtun a bɛ tali kɛ 79 04 85 40 bi wolonwula ni kɔnɔntɔn i bɛ fu kɛ ka naani kɛ bi segin ni duuru k'a kun bi naani ye professeur adama jara bana dɔ bɛ yen n'a ye maa min minɛ walama n'a ye somaa minɛ jigilatigɛ de bɛ na parce que bɛɛ b'a fɔ ko a tɛ se ka furakɛ ko a tigilamaa bɛ sa mais an nana sɔrɔ e b'o furakɛ yan fo a tigilamaa caman nana donbolo k'i ye dɔw yɛrɛ nana ala barika da an yɛrɛ ɲɛna n'o ye biɲɛdimi ye n'a kuma kɛ ne yɛrɛ ɲɛna n tɛ d'a la se ka mun f'an ye biɲɛ dimi kan est ce que a bɛ furakɛ wa bon ne hakili la mali kɔnɔ yan farafinfura ko ka bɔ dugu la k'a da kɛnɛ kan mhm. ne hakili la mali kɔnɔ mhm. ne caman k'a la bi mhm. eh, n'an ko biɲɛ dimi biɲɛ dimi bana jumɛn ye n'o hépatite ye hépatite furakɛli maa caman pour que an bɛ nin fɔ mɔgɔw kana siran ka taa jolita kɛ ou bien a bana b'i la kan'a dogo n hakili la mali kɔnɔ a furakɛli adama jara ka yɔrɔ yan o dogolen mɔgɔ bɔ mali fan bɛɛ ka na hépatite furakɛ yan nɔ hépatite a b c d parce que bana ka ca bi ni maliyɛn jɔ kɛmɛ kɛmɛ i b'a sɔrɔ a bi saba bɛɛ la bi n'i y'an ka cahier registre ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ hépatite tɔ tile kɔnɔ an bɛ se ka mɔgɔ duuru mɔgɔ wɔɔrɔ ɲɔgɔn ta o b'a yira k'a fɔ a ka ca komi sisan bon hépatite o ye bana jumɛn n'u ko biɲɛdimi a bɛ yen b bɛ yen c bɛ yen mais tamasiyɛn jumɛn de b'a la n'i ye nin tamasiyɛn lamɛn n'a b'i la i b'a dɔn ɔ donc ou bien n'i y'a jolita kɛ parce que an caman fana ye i b'a sɔrɔ a bɛ dɔw la u bɛ jolita ni arajo kɛ a bɛ fɔ k'a t'u la or que k'a sɔrɔ a b'u la après a bɛ tila ka na juguya a bɛ tila ka na fɔ k'a b'u la quoi mais o de y'a kɛ n bɛ fɛ ka n da don a tamasiyɛnw na k'a fɔ donc o tamasiyɛn jumɛn ɛɛ n balimakɛ n'ale b'i la i b'a sɔrɔ sanga ni waati bɛɛ parce que biyɛndimi furudimi kolopati nin saba de bɔlen don ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ bana fasuguya kelen tɛ komi a daminɛ waatiw la hepatite de ye bana ye i b'a sɔrɔ ale bɛ daminɛ cogo di ale bɛ daminɛ ni yan dimi ye disi ka na kinin fɛ sin duguma galaka kɔrɔ a bɛ to k'o sɔgɔ de b'o joli de b'o kɔrɔ n'a bɔl'o la a bɛ se ka to ka nalakili degun dɔɔni a bɛ se ka daji caya hali k'a kan ja n'a sera degere an b'a tracé hali dawolo fɛ ani ɲɛkisɛ ani sen o kumana n'a bɔl'o la n'a ye daji cali daminɛ i b'a sɔrɔ a bɛ to ka na farikolo kalaya n'a farikolo kalali daminɛ waati n'i tora ka analyse eh, eh, kɛ u caman bɛ ka typhoïde ni furudimi de f'i ye parce que n'a nana b'o la ni i ye dumuni kɛ ka fa i b'a sɔrɔ sufɛlan fan fɛ i b'a sɔrɔ kɔnɔbara bɛ yɛlɛ ka na yan degun disi degun i b'a fɔ jurukisɛ kɛ mɛ k'a siri hepatite b de b'o kɛ bon n'a bɔl'o la n'a nana don yan disi la n'a ye disi minɛ i b'a sɔrɔ a tɔ bɛ na hali kinibolo kinibolo kote i tɛ se ka da o kan ka mɛɛn n'i dal'o kan mɛn après wuli ka sigi bon n'a nana yan minɛ i b'a sɔrɔ a bɛna don kɔ la yan n'a donna kɔ la donc o y'a a dontɔ a bɛ ka jigin ɛrɛn na quoi parce que hepatite n'a jugula a bɛ don ɛrɛn na hepatite b filɛ n'a sera degere dɔ la n'a donna kɔ la ka don togo la ka dimi ka jigin senw fɛ n'i ma ni ɛrɛn furakɛ a tɛ se ka furakɛ bon n'a fɛ ka se dun i b'a sɔrɔ a bɛ taa kɔnɔ tɔn bon n'a taara kɔnɔ tɔn ka fari kalaya i b'a sɔrɔ furudimi ni tifodi bɛ to ka f'i ye ka caya o de mɔgɔ caman tromper bon n'a nana b'o la i b'a sɔrɔ a bɛ to ka to ka farikolo tɔn a bɛ sen tɔn n'i tɛgɛ digi sen na a bɛ komi dingɛ a bɛ to ka wuli dɔɔni dɔɔni o y'a kɛtɔ ye sen donc n'i ye dumuni kɛ sufɛ kɔnɔbara bɛ cɔrɔ dɔɔni o kumana n'a bɔl'o la a bɛ to ka ɲɛnamini dɔɔni dɔɔni ye parce que yɛrɛ min joli ko quoi da la hepatite filɛ a ka jugu yɛrɛ ma kosɛbɛ donc a bɛna ɲɛnamini o la donc n'a nana ɲɛnamini o la sisan donc a bɛna nana n'i taamana dɔrɔn nalakili bɛ degun an kɔni biyɛn dimi bon n'e m'a faamuya o kumana a bɛna mun kɛ sisan a bɛ taa ɲɛkisɛ minɛ n'a fɛ ka se a b'o minɛ k'o dugumana ka ɲɛkisɛ minɛ ka bɛ ko jaune donc mɔgɔ bɛ to ka sumaya in sɛgi bon mɔgɔ caman de bɛ to ten tɔ to ten tɔ ka to ka a furudi furakɛ ka a tifodi furakɛ k'a sɔrɔ hepatiti don bon n'e ma kɔn a ma mais waati n'a b'o la furakunama i b'o ɲɔgɔn to yen furakunama fan fan ani tulumafɛn hepatiti a b c a traitement bɛ kɛ ne fɛ yan mali kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ i b'a sɔrɔ a juguya fo ji bɛ sama ka dɔw kɔnɔ mais ni dɔgɔtɔrɔ y'a ji sama an bɛ dɔw ka traitement kɛ yan nɔ ji bɛ jɔ pewu an bɛ dɔw dɔw labila bon o y'a juguyalen ye mais yan'a ka juguya ka se nin ma dun n filɛ ka tamasiyɛn f'i ye n'o yera i la yɔrɔ o yɔrɔ hépatite ka baara don ne sigi bɛ kucala yan nɔ mɔgɔ bɔ mali fan bɛɛ ka na furakɛ ni ala sɔnna jugu ma mɔgɔ mɔgɔ min na ni ala sɔnna ma i bɛ se yan nɔ a kɛra a kɛra B ye o mais n fɛ ka mun fɔ mali kɔnɔ hépatite ka ca bi n'an ma wuli k'an jɔ bi n'an ma wuli k'an jɔ don natɔ la hépatite ka taa sira min na parce que mɔgɔ tɛmɛnen b'a kan quoi mais tile kɔnɔ ne b'a banabaatɔ yɛrɛ sɔrɔ ne de b'a hakɛ dɔn n b'a dɔn a ka ca ni mɔgɔ ma wuli k'u jɔ don nata la hépatite a bɛna cɛnni kɛ an ka jamana in kɔnɔ dɛ parce que a ka ca mais fo mɔgɔw k'a faamuya biɲɛdimi fana n'o ye hépatite ye a qualité dɔw bɛ olu yɛlɛmɛ a bɛ yɛlɛma yɛlɛma parce que an bɛ dɔw ka traitement kɛ cɛ la après i b'a sɔrɔ a muso fana na est ce que y'a faamuya bon an ye an bɛ dɔw fana ka traitement kɛ i b'a sɔrɔ minnu banabaatɔ kɛrɛfɛ ka mɛn ka mɛn i b'a sɔrɔ a bɛ se ka taa yɔrɔ dɔ fana na o de y'a kɛ dɔ ko a bɛ se ka yɛlɛmɛ parce que ne y'a ye cɛ la ne y'a ye muso la an bɛ dɔw ka traitement kɛ après an bɛ taa a fɛngɛ n'i ye tamasiyɛn yɛrɛ jolitaw kɛ i ka arajow kɛ ka na doute t'a la fiyewu ne y'o nɔgɔ bɔ bɛɛ lajɛlen na farafinna surtout mali kɔnɔ yan ne professeur adama jara ko hakili la aw bɔra ka min lamɛn sisan aw ye faamuyali yɔrɔ sɔrɔ a la o kumana yan'an ka tɛmɛ ni ɲininkali filanan ye n bɛna a ka nɛgɛjuru sira di aw ma min tɛ wuli fiyewu n'a y'a wele k'a to diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ se ka professeur adama jara sɔrɔ ni o ye bamanan waliju ye bana gɛlɛn minnu bɛ yen ni u furako tun ka gɛlɛn ni ala y'a dalu di ale ma a bɛ se ka u furakɛ ka bɔ aw yɛrɛ la o kumana fɛn min ye nɛgɛjuru sira ye o ye 61 11 16 44 walama 79 04 85 40 professeur adama jara bamanan waliju o tɛmɛnen kɔfɛ bana gɛlɛn wɛrɛ fana bɛ yen min ni a bɛ ka dankari an na don na bi kosɛbɛ ni ale yɛrɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ n'o bɛ tali kɛ rein na yalima rein ala ye o furakɛli sababu ɲuman di i ma wa bon rein ko ne hakili la mali kɔnɔ mɔgɔ fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la ne de y'a fɔ mali bɛɛ cɛ tɛ rein furakɛli tɛ miyankala kucala o dogolen tɛ rein kɔni parce que mun rein ye bana ye bi fo mɔgɔ k'a faamu n hakili la an bɛ pharmacopée danbe kɔnɔ kucala yan ne professeur Adama Jara pharmacopée kɔnɔna na n hakili la rein ko Mali kɔnɔ yan ne de ye a bara ci ka nɔgɔ bɔ a la ka mɔgɔ bɔ fili la ka banako k'a da kɛnɛ kan bi bɛɛ ɲɛna n kan tɛ a manamanakan n'a tromperie kan ninnu ma dɛ a sɛbɛkan don natɔ la wulikajɔ caman bɛ yen an bɛna mun kɛ jamana in kɔnɔ pour que banabaatɔw minnu sɛgɛnnen don farafinfurako la n'u kɛnɛ ka tiɲɛ sɔrɔ a la ka se ka u kɛ ka bɔ fɛn caman kalama bon rein ye bana ye tamasiyɛn damadɔ de b'ale la n'i y'o ye i la o rein ka baara ye mais an bɛ taa rein ko dɔn waati min na o y'a sɔrɔ a juguyala fo dɔw ta bɛ taa se dialyse ma o yɛrɛ kɛ sikaso segu bamakɔ mɔgɔ caman bɛ dialyse la u ka mɔgɔw u bɛ to bamakɔ minnu bɛ ka yɔrɔ kalama u b'u bila ka na u traitement kɛ caman yɛrɛ bɛ yen an b'u traité u bɔ dialyse yɛrɛ la mais rein ye taamasiyɛn ye jumɛn ye ɲɛ b'an ka fɛnkɔrɔba caman mulugulen ka sigi ko kɔdimi fasadimi mɔgɔ caman mulugulen ka sigi u tɛ se ka wuli ka jɔ kɔdimi fasadimi a ka haramuya rein ka baara don a 80 pour cent a tila bɛ rein ɔhɔ parce que rein mɔgɔ attaquer cogo ka ca quoi rein ka baara rein de bɛ joli ko ale bɛ sukoro ni kɔgɔ ko ka bɔ joli la ka sukoro joli bɔ ɲɔgɔn na tension jabɛti a bɛɛ ju ye rein ka baara ye o mɔgɔ attaquer cogo fana bɛ yen parce que rein côté gauche o tension ka yɔrɔ ye côté droite o jabɛti ka yɔrɔ ye bon o tɛmɛnen kɔfɛ rein yɛrɛ bɛ na cogo di dɔw ta bɛ dɛsɛ kɔgɔ ni sukoro la a kan ka joli koli a bɛ dɛsɛ olu bɛ na ni tension ni jabɛti ye ɔ a bɛ dɛsɛ ka joli koli kɛ olu fana bɛ se ka na dialyse ye ɔ dɔw fana ta bɛ daminɛ ko kaliya kɔ la ka don tɔgɔ la ka jigin sen na n'a ye côté kelen minɛ komi rein ye fila ye gauche droite n'a ye kelen minɛ n'e ma kɔn ka furakɛ i b'a sɔrɔ a bɛ na nin na bon n'a donna kɔ la ko kɔ a bɛ kɔ la ka don tɔgɔ la ka jigin sen na sɔgɔma n'e kɛ wuli i b'a fɔ garan b'i sen na n'i wulila k'i jɔ n'a fɔ k'i murugu sen n'i bɛ jɔ f'i sen bɛ to ka yɛrɛyɛrɛ rein de b'o kɛ e de bɛ kɔdimi furakɛ ka fasadimi furakɛ e mɔgɔ caman murugulen bɛ to ka na anw fɛ yan nɔ ko kɔdimi dɔw bɛ na hali u tɛ se ka wuli ka jɔ hali tension ka mɔgɔ bɛ yen rein ka dɛsɛ de b'a kɛ an b'a traitement kɛ wuli ka jɔ yan o dogolen tɛ bon rein mun kɛ tuguni i b'a sɔrɔ sugunɛ sira caya ni rein dɛsɛra ka se degré dɔ ma an b'a fɔ prostate mais a bɛɛ ju ye problème de rein ninnu ye ni sugunɛ y'i minɛ n'i ma teliya a bɛ tila i la donc o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ dɔw ɲɛnamini sɔgɔma n'e wulila n'i wulila fo n'a bɛ côté fila minɛ côté fila minɛ n'i wulila sɔgɔma fo i ka to ka taama degi kura ye fɛnkɔrɔba caman mulugura bere b'u bolo ka taama kɔdimi fasadimi u b'a wusu k'a digidigi mais n bɛ fɔ a bana biɲɛdimi filɛ rein filɛ ninnu tɛ fura wusu fɛ u tɛ fura digidigi fɛ ɔhɔ n b'o fɔ n balima banabagatɔ ni banasomaw bɛɛ lajɛlen wa fura kunaman fan fan rein t'a fɛ biɲɛdimi t'a fɛ ɲɛ b'an ka mɔgɔ caman murukulen ka sigi kɔdimi fasadimi su kɛrɛkɛ su gɛrɛn dabali a bɛɛ ju problème a tila bɛɛ ju problème rein min n'a kɛra mali kɔnɔ bi an b'o san tan ni wolonwula la ne y'o o bara ci ka nɔgɔ b'o la mɔgɔ caman na mɔgɔ caman murukulen bɛ na yan u tɛ se ka wuli ka jɔ hali dɔw tɛ se ka wuli ka sigi an k'u furakɛ wuli rein bana ne hakili la bi nin kɛ bɛ ka cɛnni kɛ jamana in kɔnɔ bi o de ka ca sɔrɔ rein ka ca bi dɛ ni ala sɔnna ma juguman mɔgɔ mɔgɔ mun na a traitement bi yan ni côté kelen don o traitement bɛ yen ni côté fila bɛɛ don o traitement fana bɛ yen nɔ an b'a furakɛ yan k'a ban pewu ni ala sɔnna a ma mais n'a sera dialyse ma est-ce que a bɛ se ka furakɛ n'a sera dialyse ma an b'a furakɛ mais olu ka traitement ka suma dɔɔnin parce que an bɛ to ka traitement d'i ma fo ka taa kɛ i bɛ to ka taa u bɛ to ka contrôler an bɛ to ka tɛmɛ to ka taa to ka taa contrôler fo ka taa kɛ alihamudulayi a caman bɛ sɔn i y'a faamuya o yɛrɛ dɛsɛlen de pewu n'a tɛ se ka foyi kɛ o de nana dialyse ko ye mais ale caman dɔ ko kaliya de kɔ la ka don tɔgɔ la ka jigin sen na ka to ka sen dɛsɛ ɔhɔn n'a nana b'o la i b'o ka tɔgɔ n'a nana bɔ n'i taama jan ko a bɛ sen faga a b'i kɔrɔ a bɛ dɔw ta ka dɔw sen girinya kosɛbɛ i y'a faamuya a bɛ kunkolo a bɛ kunkolo dimi o tension côté nin a bɛna ɲɛnamini mɔgɔ la parce que ni sukaro ni kɔgɔ caya joli la dɔrɔn a bɛna ɲɛnamini ye ɛrɛn bɛ se ka dɛsɛ fana ka sukaro ni kɔgɔ caya joli la k'a sɔrɔ a ma kɛ tension ni jabɛti fana ye fo mɔgɔ ka nin yɔrɔ faamuya donc ɛrɛn mara jugu ma mɔgɔ mun na mali kɔnɔ yan nɔ kucala kɔnɔ yan ne hakili la hali eh, kɔsa in na an kun y'a fɔ k'a fɔ eh, banabagatɔ min ta ka bɔ bamakɔ ka na an y'a f'u ɲɛna k'a fɔ vraiment u bɛ sɛgɛn kojugu an bɛna baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ bamakɔ pour que bɛɛ ka to olu ka to ka fura sɔrɔ o place la n'o tɛ ne professeur Adama Jara ne bɛ n wolodugu mɔdugu de la yan ne tɛ taa ne tɛ maa ci ni ala ka diɲɛ ye mais an bɛna fɛɛrɛw kɛ ka fura surunya mɔgɔw la mɔgɔ se ka fɛn sɔrɔ ni ala sɔnna ma voilà d'accord hakilila taama y'a fɔ o kumana professeur adama jara ka nɛgɛjuru sira ye 61 11 46 44 walama 79 04 85 40 professeur o tɛmɛnen kɔfɛ eh, bana dɔ bɛ yen min bɛ ɲagami koko la kosɛbɛ n'u b'a wele ko kolopati est ce que i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye kolopati kan n'a sɔrɔ fura fana bɛ yan exactement i y'a fɔ cogoya min na ne y'o de f'i ye bana sidɔnbaa ka fisa bana furakɛbaa ye farafinfurakɛliko kunfɛ baara tɛ n'i ye ne ɲininka bi kolopati furudimi ninnu bɔlen don ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ ani koko mais nin si tɛ bana qualité kelen ye kolopati o nugubaju de ye taamasiyɛn jumɛn de b'ale la kolopati i b'a sɔrɔ nugu de fiɲɛ ta a bɛ se ka gazi bila dɔ kɔnɔ n'i taara banakɔtaa la fiɲɛ de bɛ na fuu tuma dɔ banakɔtaa tɛ sɔrɔ ale bɛ se ka kɔnɔ ja a bɛ kɔnɔ ja a bɛ to ka dɔw nuguba yɔrɔ kɛrɛ fila dimi i b'a fɔ furudimi a bɛ se ka fari kalaya parce que kolopati a bɛ na tifodi ye tifodi fana sumaya bana de ye min bɛ nugu la mais nɔgɔ kolopati b'i la i tɛ banakɔtaa nɔgɔ min tɛ kɔnɔ o bɛ se ka na tifodi ye o de la kolopati a bɛ na tifodi ye mɔgɔ la parce que kolopati mɔgɔ caman b'a sɔrɔ tifodi b'a la fari kalaya a b'o kɛ bon n'i y'ale lajɛ n'a kɔnɔbara dimi yan nɔ kɔnɔ bɛ tɔn nugu fiɲɛ ta kɔnɔ mankan bɔ minnu tɛ bana sɔrɔ i b'o ko koyi i b'a dɔn kolopati bɛna mun de kɛ n y'an ka cɛlabana cayalen ye dɔ b'a ko n bɛ cɛya wuli ka jɔ ɛɛ karamɔgɔkɛ n bɛna mun f'i ɲɛna cɛlabana ka ca bi dɛ mais i b'a kalama ale yɛrɛ a bɛ cɛya a bɛ cɛya fanga dɔgɔya kolopati ale bɛ cɛya minɛ k'a ɲugu k'a dɔgɔya i b'a fɔ denmisɛnnin ɔhɔ bon kolopati an mun kɛ i b'a sɔrɔ a bɛ se ka joli bila dɔw nugubaju kɔnɔna na n'u taara banakɔtaa la i b'a sɔrɔ n'u tilala banakɔtaayɔrɔ kɔnɔna bɛ dɔw dimi i b'a fɔ douleur b'a la donc a bɛ se ka dɔw n'u ye banakɔtaa ye basi bɛ se ka bɔ n'a juguyala fana a bɛ se ka kuru kɛ nugubaju fana kɔnɔna na donc o b'a sɔrɔ kɔ bɛ bɔ a bɛ se ka joli kɛ nugubaju la kɔnɔna na a bɛ kɔ bɔ kɔ bɔ bon ni mɔgɔw m'o faamuya caman b'a ko n ko koyi a ka haramuya ko fura tɛ foyi ɲɛ a la ne d'a f'i ye kolopati o ye kolopati ka baara de ye pour que mɔgɔw bɔ fili la quoi bon hémorroïde fana ye fila ye ni nansaraw k'a ma koko koko sinon hémorroïde fana ye fila ye n'o ye interne ani externe kokobana ale fatigue générale bila mɔgɔ la ale b'o kɛ ale fana bɛ se ka fanga dɔgɔya mais ka cɛya ɲugun k'a dɔgɔya kolopati de ka t'olu fɛ ale bɛ se ka falen bolo kelen bolo fila ka kɛ jurunin ye banakɔtaayɔrɔ la ni mun ta ye kɔnɔnata ye o falen kɔnɔna na k'o bɔrɔ ni kunsulu a bɛ se ka banakɔtaayɔrɔ fana kɛ bitɔn misɛnmisɛnnin ye hémorroïde b'o kɛ est ce que y'a faamuya bon ale hémorroïde bɛ se ka kɔ ja ka na fɔ kanfasa la yan nɔ a fatigue générale bila mɔgɔ la o ye koko ye a juguman mɔgɔ mɔgɔ mun na a traitement complet b'an bolo yan nɔ an b'a traitement kɛ fo ka taa ban bon kolopati ale koko ani furudimi ni saba de bɔlen don mais furafeerela min bɛ se ka nin dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na k'a traitement k'a d'i ma o mɔgɔ man ca dɛ mɔgɔ bɛ tile ka ɲɔgɔn tromper mais an tɛ kuma la donc o y'ale ka baara ye bon i b'a sɔrɔ ɛɛ ɛɛ ale fana cɛlabana fana bɛ yen parce que n'i ye mɔgɔ caman ka cɛlabana ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ mun tɛ kolopati ani koko de ka ca bon donc cɛlabana fana na dɔ fana bɛ yen i b'a sɔrɔ cɛya tɛ se ka wuli kɔnɔdiri ka ja o cɛlabanaw bɛ yen a na mɔgɔ cɛlabana ko kalani mais o ye janfalama ye i b'a sɔrɔ ni muso fila y'i bolo n'i taara fan dɔ fɛ a bɛ sɔn n'i taara fan dɔ fɛ o bɛ ban o kalani ka baara ye est ce que y'a fɔ o fana cɛlabanaw bɛ yen nɔ ani éjaculation précoce minnu ka teli dilan na ani dɔw yɛrɛ bɛ yen u cɛ yɛrɛ tɛ wuli pewu ani dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ a ka dɔgɔ mais adamaden dancogo dɔ fana bɛ yen dɔ cɛya o bɛ ɲugu ka don de mais ni ala pɔrɔtɔ tɛ o tɛ bɔ o ye o dancogo bɛ adamaden yɛrɛ la an b'o sula ta mais a bananamaw fana bɛ yen ni ala sɔnna ma fo mɔgɔ ka nin bɛɛ faamu quoi ɔ ani mɔgɔ min bɛ yen ko cɛya yɛrɛ a fanga ka dɔgɔ a n'a tɛ wuli cɛlabana traitement b'an bolo ni ala sɔnna ma n'i y'an wele ou bien ni seliya qualité min don n'i y'a fɔ a ka ca ala fɛ an b'a bɛɛ furakɛ fo ka taa se a kalanlama ma mais a kalanlama ni muso fila b'i bolo a bɛ se ka hali muso kelen yɛrɛ i bolo fan dɔ fɛ a bɛ ban fan dɔ a tɛ sɔn est ce que y'a faamuya mais ɛɛ kalanbaa kɔnɔ o b'o bɛɛ kɛ ko physiologique a b'a fɔ cogo di voilà k'a sɔrɔ banaw don quoi d'accord professeur est ce que y'a faamuya d'accord o tɛmɛnen kɔfɛ ɛɛ n bɛna kuma an balima musolakaw kan bana dɔ bɛ bi a bana kɛ ma muso caman bali denwolo la ni mɔgɔ b'a fɔ a can ko jinɛ kɛ ma ko bali denwolo la wa jinɛ b'a la maaw jinɛ ko tɛ tiɲɛ ye mais jinɛ k'i bali denwolo la o manamanakan ka ca walahi ne de y'a f'i ɲɛna bana dɔ bɛ yen an b'o namandoro kɔnɔdimi ale ni infection de bɔlen don walayi n'i ye muso jɔ muso caman bi dɛ a kɛra muso min ka denko bali bi o de ka ca mm. ɔhɔ mais ale bana tamasiyɛn jumɛn ye ani infection bɔlen don infection ji jɛma perte blanche mhm. i b'a sɔrɔ kasa t'o la mais ale ta kasa bɛ k'a la a bɛ a nɔgɔnɔgɔ hakɛ to ɲini kafoɲɔgɔnya kɔnɔna na mhm. i b'a sɔrɔ dɔw ta yɛrɛ a b'u di i b'a fɔ joli a bɛ joli tigɛ a la ale ye koli minɛ kɔlɔbɔ minɛ k'a ɲɛfin a bɛ koli tigɛ parce que ale bɛ se ka joli bila denwolonugu kɔnɔ n'i ye rapport kɛ dɔw ta bɛ segin n'u wulila dɔrɔn a bɛ segin ka bɔ mais dɔw ta bɛ segin o dugujɛ bon o tɛmɛnen kɔfɛ ale bɛ se ka dɔw dogo yɔrɔ n'u y'a siyɛn dɔrɔn a bɛ kɛ joli ye a bɛ dɔw ta kɛ kuru misɛnnin an balima musolakaw ka hakɛ to an b'a fɔ nin ko namandoro kɔnɔdimi o namandoro kɔnɔdimi filɛ nin ye tan haramu b'a la nin kɛra muso caman ka denko bali bi dɛ mais ni mɔgɔ m'a caman faamuya u b'a bɛɛ kɛ gɛn kɔnɔdimi ye ou bien fibrome ye fibrome ye kuru ye mun kɛ muso kɔnɔ fibrome n'a kuru kɔla cogo cogo a bɛ furakɛ yan nɔ k'a yɛlɛ k'a ban pewu mais ne bɛ ka namandoro kɔnɔdimi fɔ tan na maa caman b'a kɛ infection tɛ dɛ infection fura tɛ foyi ɲ'ale la i b'a sɔrɔ ale ji jɛma bɔ kasa de bɛ k'a la a nɔgɔlan k'a la kɔlɔbɔ minɛ k'a ɲɛfin a bɛ se ka dɔ ka koli tigɛ rapport sera k'an hakɛ to ɲini i b'a sɔrɔ sabaji a bɛ segin ka bɔ dugu ma dɔw ta bɛ segin o don dɔw ta bɛ segin o dugujɛ ɔ mɔgɔ caman de ko infection furakɛ n ye maa caman den sɔrɔ baliya ju ale bana na bɛ dɔgɔya dɛ an bɛ nin bɛɛ lajɛlen furakɛ yan nɔ n'ala sɔnna a ma
d'accord professeur maa caman bɛ yen i b'a sɔrɔ ni cɛya bana y'o minɛ u b'u su cɛya fura tali de kan nka bana min y'a suma olu t'o ɲini k'o ɲɛdɔn yɛrɛ ɔ exactement parce que o de ye an ka bi problème ye e ma ni furabɔla wulila dɔrɔn hali ni mun tɛ fura yiri dɔn ni furabɔla tɛ a bɛ sigi de sɔrɔ cɛya fura bɛ n bolo n'i y'a ta siɲɛ kelen yanni cɛya fura k'i bolo ko dɔ ka cɛya yɛrɛ ju ye colopathie ye ni colopathie ye cɛya minɛ k'a ɲugu yɛrɛ k'a dɔgɔya i bɛ diɲɛ cɛya fura bɛɛ ta a si tɛ foyi ɲɛ e b'a fɔ ko a dɔw yɛrɛ kɔnɔ e b'a fɔ farafin ko yɛrɛ ko a tɛ fɛn dɔn ni colopathie ye cɛya fanga dun hali n'i ye cɛya fura ta o tile fila don a tɔ mana kɛ i bɛ fura yɛrɛ ta a tɛ foyi ɲɛ parce que nugubaju ani cɛya ni bɛ ɲɔgɔn na ni nugubaju débuté n'i ye banakɔtaa yɛrɛ kɛ ɲɛ bi naani ma depuis i sigilen b'a sɔrɔ cɛya wuli ka jɔ de est ce que i y'a faamu mais ni nugubaju ko sera ka taga laban colopathie i bɛ banakɔtaa k'a ban hali cɛya tɛ lamaga i yɛrɛ bɛ da ka sunɔgɔ tile fila muso ko nege t'i minɛ a tɛ wuli yɛrɛ o fura jɔnjɔnw bɛ wa o traitement complet bɛ yan nɔ n'a tila mali kɔnɔ yan aw ni baraji yan an bɛna nin kuma ninnu na mais bɛɛ de tɛ furakɛ filɛbaw aw bɛ ka faamuyali sɔrɔ a la n y'a fana n ko baro bɔli fɛn dɔ na an ɲɛ bɛ faso jɔnjɔn la i kan na an ka artiste ba dɔ bɛ yen min n'a ye soni da i kan a y'a yira k'a fɔ ko i ni nin ka kan i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o kan jɛnɛba sɛki bon alhamdulilayi o don n'a hakili la maa caman tun kɛnɛ kan lasi yɛrɛ bɛ yan nɔ lasi yɛrɛ tun kɛnɛ kan don bɔn Jɛnɛba Sɛki a ye n diya ko n'a ka kan mhm. ɔ ne cɛ n'ale cɛ ye n t'o olu n t'o an k'olu to kunna n t'o ɲɛfɔ Jɛnɛba Sɛki n b'a fo k'a waleɲuman dɔn n b'a fo k'a waleɲuman dɔn an jɛla an jɛla kosɛbɛ

siniɲɛsigi t'u la n'i ye mun kɛ o de don mɔgɔ si kana fɔ k'i bi dɔnni baara kɛ mɔgɔ ko baraji b'a la o tiɲɛ nkalon tiɲɛ dɛ i b'a kɛ a tigi wari sara i b'a ka baara kɛ bɔn bololabaara tiɲɛ na vraiment n t'a temps sɔrɔ kuma bɛɛ a ma nɔgɔ ma kuma bɛɛ o de y'a la kuma man di n ye est ce que y'a faamuya ne tɛ 2006 ne de ye turabu gafe turabu gafe jigiya ne ka gafe de don n'a b'o de 2006 e de tun y'a sɛbɛn yan turabu gafe ne ka gafe de don jigiya en 2006 yɔrɔ ni bi cɛ ka jan est ce que y'a faamuya mais jamana in na an bɛ yɔrɔ min na bi

baro bɛna s'a kuncɛyɔrɔ la welekan jumɛn dakuru laban jumɛn b'i bolo ka se an filɛ bɔn welekan ni dakuru laban minɛ ma ka se banabagatɔ ni banabagatɔ somɔgɔ jara hakaja mali kɔnɔ ni mali kɔkan ɛɛ ne hakili la n'i tati ko wɛrɛ kɔni ni banako ni furakɛli ko don n'o bara ci ka o bɔ dugu la mali kɔnɔ ka banabagatɔ bɔ dibi la farafinfura ko k'a da kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ɲɛna mali kɔnɔ pour que mɔgɔ caman se k'a faamuya ni ala sɔnna ma ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ na n bɛ kucala yan n bɛ wolodugu mɔdugu de la yan ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ na n'i ye n ka numéro ta n'i ye n wele ni explication di ni faamuyali ne ye faamuyali sɔrɔ i ka bana na parce que yanni k'a f'i ka bana furakɛ f'i ka bana sidɔn n'i ma bana sidɔn a tɛ se ka furakɛ dɛ n'i y'an wele n'an ye faamuyali sɔrɔ a bana an bɛ furaw ci i ma i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ mun na mais ni mun fana kɛla ko o compliqué la n m'a faamuya an b'a fɔ i ka na an k'o lajɛ an k'o ɲɛɲini k'o dɔn ni tɛgɛ da o kisɛ kan ni ala sɔnna an b'o fana fɛ ni ala sɔnna don nataw la waati jan tɛ mɔgɔ bɛ bɔ bamakɔ o bɛ tile mɔgɔ bɛ sɛgɛn banabagatɔ bɛ sɛgɛn sira la an bɛna fɛɛrɛ kɛ ka se ka yɔrɔ kɛ yen pour que ka se ka yɔrɔ surunya ni ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana in basigi ala ka sababu ɲuman k'an ye ala ka labanko ɲuman d'an ma an maliyɛnw yɛrɛ dɔgɔ ya rabi ala k'an bɛn kelen ma Ala ka hakilila ko ɲuman d'an ma ya rabi a baa o kuma na an yɛrɛ wulila ka na unhun an fo kumana ni diyala n ye n b'aw waleɲumandɔn kosɛbɛ ne professeur Adama Jara unhun n bi diɲɛ bɛɛ ka bila la ni malien den bɛɛ ka bila la ni Ala sɔnna ni banabaatɔ ni banabaatɔ somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka bila la ɔ mais mɔgɔ ɲɛ na siraw kan n tɛ bɛɛ ka bila o la a la dɛ n tɛ bɛɛ ayi n tɛ bɛɛ ka bila o la a la dɛ ayi n tɛ bɛɛ ka bila o la filɛbagaw bamanan bamanan ka bamananya tɛ bɔ a la an bɛ aw fo k'aw waleɲumandɔn aw tulo an'aw ɲɛ garisɛgɛ kɛra ni diɲɛ 24 kan ani Nasir media kan ni ala sɔnnama don ni a nataw an bɛna ne wala an ka taa diɲɛ ka bɔ a kalama bari an b'a ye bi k'a fɔ maa si man kɛnɛ wa bɛɛ kɛra furakɛlikɛla ye nka bɛɛ tɛ mana a ye explication min di banaw kan sa aw ye faamu sɔrɔ a la ale yɛrɛ ko ten ko bana ɲɛfɔli mɔgɔ min bɛ bana ɲɛfɔ ka bana dɔn k'o ka fisa ni bana furakɛli parce que ni bana ma se dɔn a tɛ se ka furakɛ o de la bana caman bɛ yen u bɔlen don ɲɔgɔn fɛ n'i ko k'i bɛ a dɔ fura falen dɔ la n'i ma kunna i bɛ taa tiɲɛni kɛ professeur adama ko min t'a ɲɛdɔn man k'i sen don a la a ɲɛdɔn bɛ ale la k'aw fo k'a waleɲuman dɔn ka a fɔ ko ni ala ma basigi an ka baro tɛ dan nin ma sanga ani sanga an bɛ wuli ka bɔ bamakɔ ka n'a ɲininka a ye kibaruya duman dɔ fɔ min ka di an bɛɛ kulo la o ye k'a fɔ k'a bɛna ko surunya so la n'o ye ka wuli ka jɔ kɛ ka taa yɔrɔ dɔ dayɛlɛ bamakɔ ka sira surunya banabagatɔw la an bɛ dugawu kɛ ala k'o don fara an si kan merci aw ni ce wa salam

Walayi i ye dɔnni maa ye adama jara jarakɛ i ye dɔnni maa ye ne bolo bɛ n kɔ muminidenw ye bi ne bolo bɛ n kɔ jaralakaw ye bi ne bolo bɛ n kɔ jaralakaw ye bi kani adamu de adama jara ko don baba musa de adama jara ko don kabakobi ye dɔgɔkɛ kelen ko don kabakobi ye balima kelen ko don wa isumani balima kelen ko don Gawusu karamɔgɔ ko don, Adama walayi i ye dɔnni maa ye, Baba Musa de e ni weele ka kan, Tani Adamu de e ni weele ka kan, bamanan waliju i ni weele ka kan, Adama Jarakɛ i ye dɔnni maa ye. Oui, o tuma na bi ta in an laban bɛ a ɲɔngiri yan, bari a tɛ fɔ ka tɛmɛn nin kan, an b'a fɔ ko Ala ka waati wɛrɛ jira an na. Amina yarabi. Merci beaucoup.